alhamdulilayi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi n balima laminikɛla cɛman musoman bɛɛ lajɛlen an bɛ ayi fo kaba ka barika la ka tulomalɔ ko ɲuman la wala ayi ka émission la o min ye fikihul islam n balima laminikɛlalu alu balimacɛ isa kono le bɛ mikro la sereme yakuba ale bolo bɛ tekiniki na kosɛbɛ k'an kumakan nase ayi ma an bɛ foli di ala ma kaba ka barika la o waati bɛɛ lajɛlen na komi an bɛɛ lajɛlen k'a lɔn an n'an ka imamu ani min bɛ ɲɔgɔn bolo tile filanin na

tɛmu ma o min ye sibo ye kibaru ka adamaden k'i la sunɔgɔ lɔ i bɛ fɛn dɔlu ye a kɛra tiɲɛ ye a ma kɛ tiɲɛ ye donc i bɛ o dɔlu ye o le bolo a bɛ fɔr'a ma ko sibo n'i wulila sɔgɔmada i bɛ taa ye i bɛ dɔ ye minnu o tɛ kelen i b'a ye ko jaa ko nin ne tun bɛ min kɛla nin ko tuma dɔ eh, tiɲɛ tɛ donc alhamdulilah eh, an bɛ o le baara ma ka a jira ka silamɛ bɛɛ lajɛlen na k'a jira k'a ka fɔ ko kurana fɔnɔni ka dɔ fɔ a la ciba alayhi salatu wasalam ka miiriya sɛman fɔnɔni fɔ a la ka bɛn diina ka fanfɛ yɔrɔ ma wala alhamdulillah an ka lɔnnikɛla minnu fana bɛ an bolo olu fana bɛ o le sira kɔ ka kɔ tuguni ka baara kelenw fana ni ka o latun pour ne pas que an minnu ma karan tuma dɔ an bɛ se ka bi piège la waati dɔlu la an ka sibo kɔrɔ fɔli la walama an ka sibolu la walama an ka baara la minnu bɛ donna sibolu kɔnɔ kɔmi mɔ dɔ bɛ o ɲɛfɔla an ɲɛna ɲa min ma tuma dɔ n'an ka kiti lɔn hali n'a sɔrɔ ko an ma sɛbɛnri kɔnɔ mais n'i ka kiti lɔn insala taala a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i bɔ fili la o waati bɛɛ ladɛnnin na wala ye imamu yanana min na se an ka ɲininkali an ka ɲininkalilu ma wala min an ka sigida fila an balimacɛ don ale ka weleli kɛ semaine tɛmɛnin

O tɛmɛnen kɔ an b'an ka laminikɛla bɛɛ lajɛlen fo la nin waati nin kɔnɔ nin kɛnɛ barikama nin kan, masha Allah, alhamdulila an balimacɛ an b'a fo la a ka ɲininkali la, unhun, i n'a fɔ dɔw b'a fɔ la ko sugo min n'a bɛ kɛ fajiri seli kɔfɛ ko yala o sugo bɛ kɛ sugo ɲɛnama ye wa ou bien sugo jugu de, unhun, dɔnnikɛlaw o le kosɔn an bɛna fɛn o fɛn fɔ nin ye dɔnnikɛlaw kumana nin bɛɛ lajɛlen kan, Alahu akibaru, min b'anw ma dɔrɔn an bɛ kɔsegin dɔnnikɛlaw ka kuma kumaw le kan kala sabati ni mana ninnu kan bi an b'a ɲinina alahu taala fɛ ka hinɛ olu bɛɛ lajɛlen la ala m'o kɛla fitinin ma fitinin ka bɛn o se ma ala m'o kɛla an yɛrɛ fana labɛn k'a kɔ an ka don yan ala m'o kɛla
n'i ye suko ma filɛ waati kɛrɛnkɛrɛn t'a la k'a fɔ waati min de ye ko waati bɛ taa o le kosɔn dɔnnikɛlaw ka waati ninnu sinsin sufɛrɔ bɛ cogoya min na an bɛ sugo tilefɛrɔ fana na an bɛ sugo a bɛɛ lajɛlen ka kan mais o ka kuma fitinin min fara a kan ka yira ko waati dɔw bɛ o sugo ka fisa ni waati bɛɛ ye i n'a fɔ hadisaw bɛ sabatila ka bɔ ciba ma alayhi salatu wasalam asdaku ruya bil ashar sugo ɲɛnama fanba bɛ kɛ dugutila ma le subh a bɛ kɛ ka kɔn fayiri seli ɲɛ sabu o waati la ni ni ala tala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o waati la fana yɔrɔ waatiw le fana ala bɛ yafa ka jɔn ma o waati ninnu kɔnɔ hinɛ waatiw le o le kosɔn hadisa nana o kan hadisa min fana hadisa sabatininw le wafaqahu zahabi ala tashihi kazalika al-hakim wa ibn hibban k'a yira ko hadisa sabatininw la ka la ka bɔ ciba ma Mais n'a fɔra ko su laban yɔrɔ an k'o le fɔ kuma kɔnɔ nin o ye waati waati min ni a ka adamaden ka surun ala tala la Ibn Kayyim fana b'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ Madariju Salikin a fana b'a fɔ ten mais n'i bɛna na kɛ sisan fitiri seli kɔfɛrɔ ninnu ye a ka ca la n'a b'a fɔ ma ko al-atama waqtu bayna al-maghrib wal isha ko o waati la o tɛ kɛla suko ɲɛnama ye ka ca parce que hadisa b'an gɛnna ka bɔ waati sunɔgɔ ma Fitiri waati ninnu adamaden la waati t'o waati ninnu ye i ka ko ɲɛnama fana kɛ waati a man ɲi o waati ninnu kɔnɔ ko na hadisa nana o kan ten dɔnnikɛla caman taala o kan k'a yira ko o waati fana tɛ waati ɲɛnama ye mɔgɔ bɛ suko ɲɛnama ye waati min kɔnɔ o le kosɔn a bɛ o waati la k'an b'an yɛrɛ kɔlɔsi denmisɛnw la an b'an ka minɛnw fana an b'an kɔlɔsi an ka minɛnw fana na kɔtun sabu sɛtanaw jɛnsɛn waati le b'o waati i bɛna suko min kɛ o waati la a ka ca la o suko tɛ kɛ suko ɲɛnama ye o k'o fɔ sɛbɛnw kɔnɔ dɔnnikɛlaw fana k'o sabati o le kosɔn k'a bɛ kɔnna kazalika fayiri seli kɔfɛ i n'a fɔ an badenma cɛ ka ɲininkali fana kumana o fana kan kɔtun k'a yira o waati nin fana fayiri seli kɔfɛ ninnu o bɛ gɛrɛsɛgɛ tilan waatiw le o le kosɔn mɔgɔw sunɔgɔ waati t'o ye dɔw bɛ yen o de kosɔn ni mɔgɔ min bɛ solila joona ka taa ka baarakɛ yɔrɔ waati ninnu kɔnɔ dɔw le bɛ kɛla tilamɔgɔ ye Alahu akibaru. Donc, dɔw bɛ kɛ tilamɔgɔ ye baraka la o n'a ɲɔgɔnna ninnu i n'a fɔ o sabatila ka bɔ ciba ma alaihi salatu wasallam Sallallahu alaihi wasallam. mais n'o na ile sɔrɔ sunɔgɔ la gɛrɛsɛgɛw fana tilan waati le bon o tɛ adamaden ka sunɔgɔ waati fo n'a y'a sɔrɔ ni bana b'i la ni ko dɔ b'i la mhm. sinon mɔgɔ kama tɛ ka sunɔgɔ waati i kama ka soli le ka taa i ka baara kɛ parce que waati fisamantɛ le mhm. n'o yɛrɛ kɛla ala yɛrɛ bɛ baraka don i ka kow la mhm. bon ko suko min sunɔgɔ min fana bɛ kɛla o waati la suko min fana bɛ yela o waati la a caman tɛ kɛla fana suko ɲɛnamaw fana ye kɔtun o le kosɔn suko ɲɛnama waati ɲɛnamaba min fɔla o le bɛ sufɛrɔ laban ninnu ye Mm-hmm. mais o nana kuma datugu kɔtuni u ma ɲinɛ o kɔ kɔtuni ka n'a yira lansara seli kɔfɛrɔ mm. o ni tere yɛrɛ kɔrɔtani fana kɔtuni mm-hmm. a ka ca la fana sukow fana tɛ kɛla suko sabatiniw ye mm-hmm. mais o nana kuma bɛɛ ni datugu kuma kɔnɔ k'a yira ko waati bɛɛ ka kan mhm. dɔ kɔni ka fisa ni dɔ ye mhm. a bɛ se ka kɛ dɔw ɲɛna ko i lala fayiri seli kɔfɛ mhm. i ka sugo dɔ ka sugo jugulo la a dɔw bɛ se siko ɲɛnama le ye mais a camanba le tɛ kɛla ten o ka kuma laɲini b'o le ye nka siko ɲɛnama bɛ se ka ye fajiri seri kɔfɛ a bɛ se ka ye fitiri ni safo cɛ a bɛ se ka ye lansara kɔfɛ a bɛ se ka ye waati nin bɛɛ kɔnɔ ahan, mais a ka ca a bɛ ye waati min kɔnɔ an k'o le fɔ nin ye Alahu Ahan, o le kosɔn an bɛ kuma nin f'an badenmacɛ ye waati bɛɛ ka kan ahan, mɔgɔ tɛna n'a sɔrɔ ko waati nin na ko siko ɲɛnama tɛ yela mais a ka ca la a man ca o waati nin de kɔnɔ a ka ca waati min kɔnɔ o le bɛ nin ye mais a bɛ se ka ye waati nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kuma ka bɛn waati cogo ma an bɛna kuma kuntɛ yɔrɔ la yan bɛ k'an bɛn an se mali bala m'o kɛla amina ya rabbi voilà donc alhamdulillah badenma lamɛnnikɛlalu o tun ye eh, an badenmacɛ min ka ɲiningali kɛ fajiri seri kɔfɛ subo la o le détail dila an bɛɛ lajɛlen ma cɛ an b'ala taala deli hali bi an ka hɛrɛ bɛ min na k'a d'an ma ala m'o kɛla an bɛ gbɛnna ka bɔ minnu ma ka masaba ka k'an kisi ka b'o ma waati bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛla imam an ka ɲininkali joona bɛ nana kɛ an ka sigida wolonfilanan nin na ka bɛn min ma o le bɛna kɛ tuma dɔ adamaden dɔlu bɛ yen wala olu bɛ wuya fɔla wala ka wuya fɔ subo kɔrɔfɔli waati la walama minnu yɛrɛ bɛ subo yɛrɛ kɛla olu fana bɛ wuya fana nin fɔla Ɛɛ est ce que ni adamaden kɛli ka wuya dɔ labɛn ka bɛn sibo dɔ ma, naamu, i bɛ jurumu sɔrɔ i tɛ jurumu sɔrɔ, naamu, walama a yɛrɛ bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn, naamu, voilà donc an b'a fɛ ka o kiti lɔn imam, inchallah, ɛɛ an b'an ka tabibu fola, mashallah, n'o de y'an ka dɔgɔtɔrɔ ye, ɛɛ alihamudulila ɲininkali a b'a place la, alahu akbaru, sabu an ka waati ninnu kɔnɔ, unhun, an ka yɛrɛ an ko fɛn fitinaba fila min ni a b'a hadamaden fitina, walahi walahi, a dɔ bɛ kɔrɔti ye a dɔ fana bɛ suko ye a fitina yɔrɔ dɔ le bɛ nin n'an bɛ nana an daburu a kan nkalontigɛlaw cɛla an ka waati ninnu kɔnɔ a masɔrɔ suko fanfɛla la o le kosɔn suko ka nkalon tigɛ a kɔnɔ kabiratun min al-kabairi dhunub dɔnnikɛlaw fɛ jurumubaba min kofɔla a bɛ don a kɔnɔ jurumubaba min fɔla a ka ca hmm. sabu jurumu n'a fɔla ko kabira jurumu jurumu fɛn fɛn n'a a kɔfɛ ni jangata le bɛ yen hmm. ko n'i ka nin kɛ ko i bɛna jangata sɔrɔ a kɔfɛ hmm. ou bien danga le b'a la dɔnnikɛlaw ka kuma kulasa fɔ nin na o le b'o ye parce que u ma hakɛya fɔ hakɛya ninnu fɔla hakɛya ko dɔ ko biwolonwula dɔ ko k'a ka ca n'o ye dɔ ko k'a t'o sɔrɔla mais dɔnnikɛlaw nana kayida dɔw sigi jurumu fɛn fɛn n'a fɔla ko jurumu kɔfɛ jangata le bɛ yen halaki le bɛ yen danga le bɛ yen a bɛɛ bɛ fɔ o ma ko jurumubabaw U ka kayida min sigi o le b'o ye jurumu misɛnw bɛ yen jurumu kumabaw bɛ yen i n'a fɔ kurana bɛ kumana cogoya min na filili fili min ni b'an sɔrɔla olu bɛ kɔntela jurumu misɛnw de ye i n'a fɔ suratu najm ma fɔla allazina yajtanibuna kabaira al-ismi illa lamam mais jurumubaba ninnu k'olu kɔnte olu laban bɛ jangataw le nkalontɛ nin b'a la ka nkalon tɛ suko la a bɛ kɔnte a kɔnɔ o le kosɔn nkalontigɛ ninnu nkalon bɛ tilan a bɛ tilan ka taa tilayɔrɔ dama dama ka nkalon la alahu taala la o bɛ yen ka nkalon la ciba la ka faniya tɛ k'a la ciba la ka wuya la ciba la o ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ don da kelen fana fɛ kazalika ka nkalon fana la muminu kan a ma ko min kɛ k'o nkalon la o la kɛrɛnkɛrɛn buru ma musow ka ɲamɔya la n'a ɲɔgɔnnaw o fana bɛ jurumubabaw ye dɛ i ɲa ma ye fo fo i ka kuma dɔ latigɛ ten k'a fɔ mhm. wala jurumubabaw le yan mhm. nka k'an b'an yɛrɛ kɔrɔsa la mhm. mais suko yɛrɛ fana kɔnɔ ɲinan ma k'ale kɔnɔ n'i nana nkalon fana tɛ suko la fana o jurumu fana ka bon sabu i ka nkalon la jɔn le la e ka nkalon la alahu taala le la parce que i k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ala ka fɛn dɔ yir'ile la k'a sɔrɔ ala m'o yir'ile la ile n'ala le bɛ kɛlɛ la sisan parce que i ka nkalon la adamadenw la o bɛ yen mais ka nkalon la ala yɛrɛ la dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛnna k'o jurumu ka bon n'a bɛɛ ye i n'a fɔ dɔw b'a yela an b'a yela waati dɔ la denkunli yɔrɔ la hmm. dɔw bɛ sin k'a fɔ a ko ala yɛrɛ m'a fɔ kurana kɔnɔ ten wa hmm, hmm. ko ala m'a fɔ ten wa ka nkalon kuma k'i ta kuma diya fɛ ka kuma dɔ fɔ walahi an ka ma k'an yɛrɛ kɔlɔsi hata dɔnnikɛla n'o bɛna kuma kiti dɔ kan u b'a ɲɛɲini de fɔlɔ ala kumakan de wa surtout ni ne yɛrɛ dɛn bɛ ala ma adamaden nkalon bɛ se ka adamaden sɔrɔ waati dɔ la mais ka nkalon la alahu taala la o faniya façon ninnu wuya façon ninnu hali bi k'an ta ka bɔ mali bala mo kɛra o le kosɔn hadisa nana ka bɔ bukari kɔnɔ ka bɔ nkalon tigɛ ma suko la ko kiyama lon na ala b'a fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna maa min k'a fɔ k'ale ka nin ye suko la a m'a ye ala b'a yamaruya k'a bɛ finikisɛ fila tugu ɲɔgɔn na Ala bɛ yiriden fila a b'a bɔ ɲɔgɔn na k'a b'a tugu ɲɔgɔn na ale tɛ se k'a tugu ɲɔgɔn na n'a dun ma se mun le bɛna kɛ jankata b'a kɔfɛ o le kosɔn a bɛ n'an fɛ k'an b'an yɛrɛ kɔlɔsi babu ninnu kɔnɔ ka nkalon la alahu taala la o le kosɔn kojuguba le hata a bɛ kɛla an ka waati suko yɛrɛ dɔrɔn sa tɛ nafolotigi fana waati dɔ bɛ nkalon la ala la ala ka nafolo d'i ma se b'i ye ko non ko bi ka gɛlɛn ne ma dɛ ni silamɛya diini dɛmɛ nana a fɔ ɲɛna ko ko min bɛ a ɲɛfɔ ɲini mais ile bɛ i yɛrɛ kɛ ala ka hɛrɛba min k'i ma eh. i bɛ tila kotuni ka nkalon la ala la a ko wala denbaya fufu ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na fufu tɛ n bolo eh. ile ma nkalon sɔrɔ k'a la mɔgɔ gɛrɛ la fo alahu taala o le kosɔn nkalon tigɛ dɔw bɛ yen a ma ɲi kɛrɛnkɛrɛn buru ma ka nkalon la alahu taala la hmm. a dɔw b'o ye kotuni n'i ka nkalon la ciba la o fana bɛ tugu a la hmm. ka nkalon la i badema i silamɛ ɲɔgɔn na fana o bɛ don a kɔnɔ hmm. O le kosɔn an b'an janto o yɔrɔ ninnu na hata diinɛ buru ma diinɛ kumana nin bɛɛ lajɛlen kan an tɛ suko dɔ fabriquer ko ne bɛ daawa la n bɛna mɔgɔw wele ka na diinɛ la ni n ka nin nkalon tɛ k'a fabriquer ko n ka nin suko la k'a kɛ tan n bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔw sɔrɔ hali n'a sɔrɔ n bɛ mɔgɔw welela ka na la i t'o nkalon i t'o tɛgɛla suko la ko ne ka suko la kɛrɛsa bɛ ta taa n'i k'o kɛ caman la i bɛna na kungoya sɔrɔ na dɔnnikɛlaw kumana nin bɛɛ lajɛlen kan hata welelikɛlaw daawakɛlaw parce que dɔw bɛna fɔ ko ko ne b'a kɛla le mun kosɔn o bɛ se k'a la sɔsɔ dabila mm, mm. ni ka nin fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna k'a ye ta kɛ ta lala ko kama tɛ ka kɛlen bana ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma mm. o le kosɔn don dɔ kɛla dɔ nana Ibn Sirin fɛ mm-hmm. ale tun b'an ka dɔnnikɛlaba de ye eh, n'i bɛ fɛ ka kisa nin sɔrɔ Siyar A'lam Nubala a bɛ kisa nin bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mm-hmm. k'ale sukola ka ye alikada o k'a labɛn bɛ ji joona joona o tun ka ji min a kɔnɔ o b'a labɛn ni bɔgɔda i n'a fɔ ɲɔgɔn a bɛ labɛn ka kɛ o fɛn façon de ji bɛ k'a kɔnɔ i bɛ ji yɛlɛma verre kɔnɔ k'a min sisan ko o cila cɛn ko don k'ale ka ye suko la ale buru tun b'o ale buru yɛlɛmana ka kɛ suko la ka kɛ o minɛn de ye minɛn nin fana cila buru Ibn Sirin ko i fara fani tigɛ la parce que hmm. suko dɔw bɛ n'a fɔla dɔnnikɛlaw b'a lɔn nin tɛ cɛ suko ye nin bɛ muso suko le nin bɛ denmisɛn suko le o b'a suko bɛɛ lɔn hmm. o b'a lɔn denmisɛn mɔgɔ dɔ bɛ suko dɔ fana bɛ kɛ hmm. i den ka suko le donc o le kosɔn classement b'a la a classement fanga ka bon ka tɛmɛ n'i ko bɛ suko kɔrɔfɔ waati dɔ la o de kosɔn kayida kayidaw ka ca ka tɛmɛ an bɛɛ bɛ na an bɛna se nin kayidaw ninnu ma i bɛ suko dɔ ye ko dɔ t'ale ka sɔrɔ nin t'ale o de kosɔn kɔrɔ kelen tɛ dira ale ma waati dɔ mais o bɛ kumaba kumaba nin de tɔmɔ k'a di. sisan a ko ale ko suko nin Ibn Sirin ko k'e ka fanɛ tɛ ko siran Alahu Taala ye ah, sisan mais ko i bɛ nin fɔla n'a kɛla ten hmm. i muso bɛna ji den na mais i muso bɛna fatu hmm. muso bɛna fatu a tɛna si sɔrɔ a bɔla kɛnɛ ma a ko non ko ne ma foyi ye suko la ko n ka kuma le fɔ ten dɔrɔn na cɛ karamɔgɔcɛ k'a fɔ cogoya min na a bɛ ten de karamɔgɔcɛ fana k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko cɛ nin a ka nkalon tigɛ mais a bɛna kɛ ten de a muso a fana jigila fana ka den sɔrɔ muso nin ma si sɔrɔ muso nin fatula o le kosɔn an bɛ kuma datuguni kan o yɔrɔ nin na nkalon tigɛ nin na an ka dina bolofara min bɛ yen an tɛ dinamɔgɔ si nɛni na parce que an kan bɛ thème nin kɔnɔ nin surtout akida an bɛna boli côté bɛɛ kan a bɛ bolila fɛn bɛɛ le kan fɛn bɛɛ fɛn fɛn fɛn tɛ yen an ka diinɛ ko bɛɛ bɛ don a kɔnɔ bɛɛ bɛ don a kɔnɔ o de kosɔn dɔ bɛna fɔ dɔn ah ko nin bɛ kuma sira kan waati dɔ la waati dɔ la a bɛ kuma dɔw kan waati dɔ a bɛ kuma firikaw kan i n'a fɔ an bademacɛ mɔlamin kamara ale ka thème de b'o ye nka ale bɛ donna nin bɛɛ kɔnɔ a bɛ donna bɛɛ kɔnɔ o de kosɔn waati dɔ an b'an yɛrɛ yiri yɔrɔ nin na parce que akida ala wasani A o le kosɔn dina bolofaran dɔw bɛ yen an tɛ mɔgɔ nɛni na parce que n'o bɛ nin kɛla an b'o le fɔ la o bɛ nin kɛla an b'o le fɔ la i n'a fɔ a dina bolofaran dɔw bɛ yen a to kɔnɔ an ko an badimaw de n'o ka sira bila yɔrɔ min na fo o le fɔ
tɛ teriya sa o dɔw bɛ yen o ka ca an ka waati in kɔnɔ n'o bɛ sufiw ye a dɔw bɛ tijaaniw fana ye olu ko ka suko k'a fabriquer k'a kɛ dinɛ yɔrɔ dɔ ye mm. n'i yɛrɛ nana juguya yɛrɛ u k'a bila kuranɛ ni hadisa ɲɛfɛ mɔgɔ lasina kosɛbɛ eh, ah, o le kosɔn sheikh islam taymiya olu kumana nin bɛɛ lajɛlen kan mm. ko an ka dina tɛ sigila suko kan kalon dɔw bɛ galon fabriquer a n'a ɲɔgɔnnaw mm-hmm. i n'a fɔ an k'a fɔ waati dɔw la ko mm-hmm. ibn arab mm-hmm. an k'an ka kuma bɛ nana sama ale tun bɛ sufiw ka ɲɛmɔgɔba dɔ le ye n'a ka kitabu dɔ walafi kitabu dɔ ko fosolul hukum fosolul hukum a k'o walafi eh, foyi tɛ dɛ sukokanw le ka ca la ko ciba le k'ale yamaruya k'a b'o kitabu ninnu labɛn non n'i k'a ye o n'i sera o kitabu ninnu kɔnɔ i bɛna taa kuma caman sɔrɔ a kɔnɔ dɔnnikɛlaw ka kuma ninnu tɛntɛn ka t'a ye kafiriyakanw le Allahu kumaw le min bɔla sira kan Allahu akbar. fo a b'a fɔra kuma dɔ yɔrɔ dɔ la n'i b'a fɛ k'i madon Allahu taala la Naam. k'i bɛ to ka nin dugawu nin kan rabbi arini anzur ilayk ko ciba le k'o fɔ ale ɲɛna sugo kɔnɔ k'i b'o ko fɔ ka caya n'o bɔ yɛrɛ la k'an ka kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi o le kosɔn dɔnnikɛlaw ma dama la a bɛ fɔ dɔ ma ko shatibi ale fana kumana kan kɔtini a ko jamakuru dɔw sɔrɔla olu k'u ka dina dɛn o sugokan ninnu de ma n'o bɛ tali kɛ waati dɔ la o bɛ toli kɛ waati dɔ la silamɛya hadiw la silamɛya sariyaw la o le kosɔn an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na an b'an janto o yɔrɔ la o le kosɔn an bɛ kisa kelen fɔ ka kuma kuncɛ o yɔrɔ la a kɛla don dɔ la masa dɔ tun bɛ yen k'ale sukola k'a kɔrɔ fɔ suko kɔrɔfɔla min ye, unhun, o le kosɔn bɛɛ tɛ suko kɔrɔfɔla, Alahu akbar, dɔw bɛ yen u b'a kɛ fitina ye ka mɔgɔ ni mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na ka familles fara ɲɔgɔn na ka furuw sa parce que ni suko dɔ tala ale bɛ se ka kɔrɔ kelen ta ka dɔ juger n'a ye, unhun, i n'a fɔ waati dɔ an ka suko dɔ fɔ ten an ko ɛ suko nin kɔnɔ dɔ sukola a b'a la ka ɲɛgɛnɛ k'a tɛgɛ la, unhun mais sugo kɔrɔfɔla ka nin fɔ ko muso min b'a bolo k'a ka ca la a bɛ kɛ zi maharam de ye k'o furu kama tɛ a wulila ka recherche kɛ ka t'a sɔrɔ a bɛ ten mais ni mɔgɔ dɔ wulila sisan a b'a fɔ a ko ko n'i k'a kɛ ten n'i muso furu sa a bɛ kɛ a bɛ bɛn hata kɔnɔ o le kosɔn dɔnnikɛlaw bɛ kɔrɔ de b'a la bɛɛ kan kɔrɔ tɛ se ka kɛ kelen waati dɔ la kɔrɔ bɛ bɛn waati dɔ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o le kosɔn ale taara sugo kɔrɔfɔ ɲini masakɛ ka min ye nin sugo nin kɔrɔfɔla e tun b'a kɔrɔ lɔn ale ko ko ko mɔgɔ dɔ b'i ka jamakuru la mɔgɔ ɲɛnama tɛ a bɛ na i ma a a bɛna yuzhiru ta'a a bɛna yira ko a b'i kan bato la a b'i fɛ mais a t'i fɛ o kɛla cɛ dɔ nana bɔ ale kan ko a la sugo kɔrɔfɔla kan fɛ k'o le bɛ nin n'a ka cɛ minɛ k'u bɛ taa cɛ faga e dɔnnikɛla dɔ bɛ ale kɔrɔ ko cɛ ka mun kɛ ko ko n ka sugo dɔ de kɛ k'a fɔ dɔnnikɛla dɔ ye a ko ko mɔgɔ fɔlɔ min bɛna don n kan a bɛ taa bɛ taa bɛ taa ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ k'o kosɔn bɛ taa fɔ kabakoyala ka tɛmɛ a ko jɔn k'a fɔ i ɲɛna ko e ka sugo min ka sugo min ye nin sayidina ibrahima ka sugo ɲɔgɔn tɛ k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔw faga mɔgɔ min fana ka sugo kɔrɔ fɔ i ɲɛna a tɔgɔ sayidina yusufa n'ale bɛnna a sen ma min y'a faamuya parce que sugo kɔrɔfɔla waati dɔ a bɛ bɛn a sen ma waati a bɛ fɔ a bɛ fɔ la O de kosɔn an bɛ nin fɔ bɛn o yɔrɔ la hmm. waati dɔ o bɛ bɛn senma yɔrɔ dɔ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɛ kayida dɔw bɛ ni tugula o kayida ninnu kɔ a ka ca la a b'i dɛmɛ eh, sugo kɔrɔfɔ la an bɛna se o kayida ninnu ma an ka kuma nataw la wallahu taala alam alihamdulilahi balima lamɛnnikɛlalu an bara sibo dɔn sɛnɛ k'a yira ka ka fɔ ko ja ko sibo adamaden man kan ka wuya fɔ a la tuma dɔ n'i ka wuya fɔ eh, laɲini a bɛna tiɲɛ epi a bɛna i bila danger le fana na min fana ni fanga ka bon donc an bɛɛ lajɛlen ka cɛ ka kisi a ma sisan an b'Ala taala deli k'an bɛɛ lajɛlen sutura ala m'o kɛla eh, imam an ka ɲininkali filanan bɛ min ye sani o de bɛ eh, est ce que an bɛ akida ta fanfɛ yɔrɔ de la eh, adamaden bɛ se ka hakika yɛrɛ sɔrɔ est ce que ka adamaden ni ɲɛnama ni ani sulu nilu tuma dɔw olu bɛ se ka ɲaami ɲɔgɔn na wa wala mɔgɔ bɛ se ka o ye sunɔgɔ sibo buru ma i n'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama ni ani min sala olu bɛna don ɲɔgɔn nɔ n'o don kɛla o bɛ jumɛn de yira la bon ni an bɛ se ka sira jumɛn fana ta o waati
inshallah alhamdulillah an b'an ka tɔbibi fo la inshallah ɲininkani nin k'a lɔn ko ɲininkani fila ɲɔgɔn kɔnɔ bɛɛ bɛ kelen de ye yala niw ka bɛnɲɔgɔnya suko la Maa min fatula ni maa min bɛ ɲɛnamaya la o kiti bɛ di yala hakika le wa a filɛ ko n'o kɛla fana a bɛ mun le fana yira ko n'a kɛla hakika ye a bɛ mun le fana yira kɔtun o le kosɔn dɔnnikɛlaw kumana kan an bɛna a fɔlɔ ta
niw ka bɛnni dɔnnikɛlaw kumana nin bɛɛ lajɛlen kan o le kosɔn ka yira sunna kitabu kumana kan an ka kurana kumana kan sunna kitabu kumana kan an ka imamubaw fana kumana kan ibn kayyim ni sera ka kitabu la a bɛ fɔ ma ko aro ale fana ka baabu dɔ kɛrɛnkɛrɛn nin ma ibn kayyim ka kitabu la a bɛ fɔ ma ko aro ale ko ko yala ko niw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn wa a fana ka jaabi di ko masala le a ka ca niw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn tabatɔ ni ale maa min bɛ ɲɛnamaya la o ka dalilu dɔw ma u y'o ka kurana aya dɔ ta

Hmm. fo mɔgɔw b'o de faamu hmm. Hmm. o de kosɔn mɔgɔ dɔ donna silamɛya kɔnɔ o k'a ko bɛɛ ko ko bɛna fɔ a ko de ko walahi ale b'a Alahu taala tanu k'ale tɛ siran fugu si ɲɛ fɛn min fɛn tɛ ni bɛ se k'ale ni fa k'o tɛ yen ala m'o fɛn dan ko mɛlɛkɛ bɛ na ni de ta ka taa ni mɛlɛkɛ bɛ ni ta ka taa ale tɛ se a bɛ farikolo de faga la nka fɛn de tɛ yen min bɛ se ka ni faga mɛlɛkɛ tɛ se adamaden tɛ se farikolo kɔni ni mugu cilen la farikolo de bɛ sa la ni bɛ bɔ la ka taa ala fɛ ala kelen de bɛ se ka ni faga o le kɔrɔ le ka ta seyidina adam ma fo ka na se sisan ma ni ninnu bɛɛ gadeni de dugukolo le bɛ farikolo domi ka ban pewu mɛ ni gadeni b'Alahu taala fɛ nka an bɛ nin faamuna ni aya nin kɔnɔ hmm. parce que ni tɛ sala bon ale tabatɔ ni ale ɲɛnama ni o bɛ taa ɲɔgɔn bɛn kurana aya k'o sabati hmm. ni dɔ bɛ fatu eh, sunɔgɔ waati la hmm. ni i tilala kɔtun sunɔgɔ la ni nin bɛ kɔsegi i ma bon aya nin kɔnɔ o ka sidadu caman k'a la i n'a fɔ n'a fɔla aya fɔla dɔnnikɛlaw bɛ na ka na aya nin tafsiri kɛ olu kosɔn Ibn Abbas ale ka aya nin ta ka aya nin tafsiri ko de ko ni kuma sunuru ma ko a b'a jira ko ɲɛnama ale ni su ni o bɛ ɲɔgɔn bɛnna Ibn Abbas k'a fɔ ka kuma kɔnɔ ten kazalika Ibn Qayyim fana a ko sara ka dalilu gwɛrɛw fana di kɔtuni ka jira ko niw bɛ ɲɔgɔn kun bɛnna na siga t'a la niw bɛ ɲɔgɔn kun bɛnna a tabatɔ niw olu kosɔn mɔgɔ dɔ satɔ n'a sara ka i bara ka mɔgɔ dɔ ye suko la ko bɛ kɛ siga t la o b'o sabatila olu kosɔn kisa dɔ bɛ yen kisa na a bɛ lakari la Seyidina Usman de ka suko kɛ don dɔ la suko nin kɔnɔ a k'a ye a bɛ sun na fitina waati le fana kɔtuni n'a wulila k'a fɔ a muso ɲɛna ko ni fitina ne tɛna bɔ fitina na ne bɛna faa parce que Usman kana tigɛla ka to kurana karan na maa min fana k'a faga daminɛna ka taa silamɛw ma ka cɛ to kurana karan na ka bɔnkɔfɔrɔ sɔgɔ eh. a muso nana k'a a muso yɛrɛ ka muru na ni k'a kɛ sa kɛra maɲumankoli ka muso eh. kumaniw tigɛ mais bɛɛ la o ma cɛnin to yen o taara kana tigɛ fo kurana joli yɛrɛ sera kurana yɛrɛ ma mɔgɔ min ka kɛ kafiri tɛ o hmm. b'a jira ko hali bi k'an kisi fitina ma hali bala m'o kɛ la mais ale ka suko yann'o bɛ kɛ a ka suko dɔ de ye a k'a fɔ muso in dɛ ko ne kɔni ne tɛna bɔ fitina nin kɔnɔ a ko hmm. ko n'a muso fana k'a nisɔndiya a ko mais ko ne ka ciba ye suko la ahan o b'a jira ko eh, tabatɔ bɛ la ka sɔrɔ hmm. ciba fatula a mɛnna ko n ka ciba ye n ka alayhi salam n ka Abubakar fana ye ale ni Umar radiyallahu ta'ala anhuma hmm. ko n k'o fila ye suko la o nana an fo o k'a fɔ n ɲɛna ko n bɛ taa sun tigɛ o fɛ ko ne ka kɔrɔ min y'a la kɔrɔ n ta waati banna ka ban fi'lan a kɛla ten olu kosɔn dɔnnikɛla dɔw dɔ nana fɔ n ɲɛna muso dɔ de k'ale suko la k'a ye a cɛ nana fo cɛ sala a mɛnna a cɛ badenmaw fana mɔgɔ saba ɲɔgɔn na o fatula ka la cɛ yɛrɛ kan a nana n'a fɔ ɲɛna ko a ko ale k'a ye su fɛ a cɛ nana fo u ni a badenmaw o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a fana taara olu bilasira a wili k'a kɔrɔ fɔ sugukala ale kɔni ka duwawu kɛ mais ale kɔni k'a kɔrɔ lɔn a ma parce que a tɛ fɛ ka musokɔrɔba jigi tigɛ a k'a lɔn ko dɔ bɛ yen a k'a lɔn ko kɔrɔ b'a la musokɔrɔba ka waati dɔgɔyala ka ban mais mɔgɔ t'o kɔrɔ fɔla a ɲɛna o yɔrɔ la parce que n'a kɛla a bɛ kɛ sababu ye k'a jigi tigɛ a ko ko non ko duwawu kɛ tabatɔw ye fi'lan a kɛla ten parce que kisaw bɛ bɔ ɲɔgɔn ma musoba ale fana Ala fana ka a kɛ ten a taara bon ni n'u ka ɲɔgɔn ye fana ye kɔtuni dɔnnikɛlaw fana bɛ kiti min fɔla la basi t'a la u ka ɲɔgɔn yeli o bɛ hɛrɛ le ye Mhm. dɔ tɛna jate ko ko n k'a ye suko la nin mhm. ko jugu dɔ le parce que an b'a an k'a faamu kuma kɔnɔ mhm. k'o bɛ ɲɔgɔn ye la donc n'o ka ɲɔgɔn fana ye kɔtuni basi t'a la mɔgɔw fana ka yeli bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ dɔ bɛ se k'a ka ɲɛnamaya k'a ka tabatɔ dɔn a t'a ye mais dɔ bɛ to k'a ka tabatɔ ye ka caya bon olu yeli ninnu dɔnnikɛlaw fɛ a bɛɛ kɔrɔ ka di surtout n'i nana tabatɔ yɛrɛ ye sawura ɲɛnama la kɔrɔ bɔnɛ t'a la ni ka a bɛ yɛlɛko la a bɛ nisɔndiya la a bɛ fani ɲɛnama la kɔrɔ ka di o kɔrɔ la a bɛ lahala ɲɛnama la mais n'i nana tabatɔ ye waati dɔrɔn a tɛ lahala ɲɛnama la dɔw bɛ hami ko ko n ka n ka tabatɔ ye lahala min na nin walahi a lahala cɛ man ɲi a bɛ hami a b'a jate ko a ka tabatɔ b'o lahala kelen nin de la o de kosɔn dɔnnikɛlaw fana ka kuma dɔ fɔ yɔrɔ nin na ma o le kosɔn n'an k'an ka diinɛ ye ka'ida dɔ de sin bɛ yen mafhum muwafaka mafhum mukhalafa ciba b'a fɔ la hadisa dɔ kɔnɔ alayhi salatu wa salam ko sitina tɛ se k'a yɛrɛ yɛlɛma ka k'ale ye n'i ka ciba ye suko la k'ale yɛrɛ le don o kuma nin kɔnɔ an b'a faamuya sitina bɛ se k'a yɛrɛ bila mɔgɔ wɛrɛ sawura la a bɛ se k'a yɛrɛ bila i den sawura la ka na i ma a bɛ se k'a yɛrɛ bila i fa sawura la ka na a bɛ se k'a yɛrɛ bila mɔgɔ wɛrɛ sawura la a bɛ nin kɛ la de k'i hami dɔnnikɛlaw bɛ nin fɔ la yan n'a k'a yɛrɛ bila sawura dɔ la ka na i bamuso sawura la i fa sawura la ka na i ni ne ka e hami e hami fa e baba bɔ e sawura na wala sawura cɛ ka jugu a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ se ka kɛ waati sitina b'a yɛlɛma ka bila o sawura nin na an b'o faamuya hadisa nin kɔnɔ o le kosɔn a bɛ kɛ dɔw fana ye ni ne ka su ye ka ban ale de bɛna sa dɔw b'a fɔ n ka tabatɔ nin bɛna sa k'a sɔrɔ o tɛ a bɛ se ka k'i b'a ye i bɛ si caman sɔrɔ a kɔfɛ dɛ fini yɛrɛ fana bɛ kabako ye fana ni dɔnnikɛlaw b'a fɔ la tabatɔ yeli suko la waati dɔ a bɛ fɛn dɔw fɔ waati dɔ la a bɛ kɛ ten fana i n'a fɔ o caman ye la i bɛ tabatɔ a b'a fɔ dɔ ɲɛ na ko n ka juru bɛ karisa la ma ka ma se ka juru nin sara i taa juru nin kɔ walahi a caman fana bɛ taa kɛ juru a bɛ taa kɛ ten fɔ a bɛ taa kɛ a bɛ mɔgɔ dɔ kibara ko n ka fɛn dɔ tora yɔrɔ dɔ la karisa la o b'a jira ko niw bɛ ɲɔgɔn ye la bon a ko dɔ kun tora ni dɔ cɛ a ma se k'a fɔ mɔgɔ dɔ ɲɛ na a fatula ala y'a ka hinɛ kosɔn an ko suko walahi kabakoba caman kɔnɔ an bɛn'o ye kuma nataw la n'a ma se k'o fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala bɛ fɛ k'o hɛrɛ nin dɔ kɛ ala b'a bila suko la a bɛ se k'a fɔ dɔ ka juru fana bɛ na peut-être ala bɛ fɛ ka tɔɔrɔ dɔ bɔ a kan waati dɔ la o le kosɔn ni juru ma sara tigilamɔgɔ bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ la waati dɔ bɛ ko dɔ b'a la ala bɛ se k'a la mɔgɔ dɔ ɲɛ kan n'o tigilamɔgɔ fana k'a ye ale fana bɛ taa renseignement ta la n'a fana ka renseignement ta la caman kɔni bɛ bɛn a sen ma caman bɛ sen ma caman bɛ bɛn a sen ma o le kosɔn ni bɛ yɛlɛ olu ma olu bɛ cɛnso de olu bɛna fɛn caman caman min fɔ caman bɛn a sen ma mais waati dɔ la sitina fana bɛ ɲamina la bɛ ɲami o le kosɔn détail dɔw b'a la an bɛna ni ala taala sɔnna
donc alhamdulillah balima lamɛnnikɛlaw an bɛr'a lɔn sisan ja ni ɲɛnama ani ni min salen olu bɛ se ka ɲɔgɔn bɛn inshallahu taala eh, mɛma an ka ɲininkali sabanan bɛ min ye sisani est ce que a bɛ se ka bɛn mɔgɔw ye waati dɔ la eh, a bɛ se ka kɛ alimami ye ou bien a tɛ kɛ alimami yɛrɛ ye eh, ni fajiri seli banna tɛ kɔrɔ a bɛ wuli walama ni seli waati dɔ banna a bɛ wuli ka ɲininkali kɛ ko jɛnɛ ka sibo ye bi ka sibo yɛrɛ ɲini mɔgɔw fɛ ko bi lon nin na jɛnɛ sibola bi Voilà est-ce que o bɛ se ka daga wa alihamdulila an b'an ka imamu fula suko ɲininkani kɛ suko la parce que an bɛ diinɛ min kan an bɛ baara kɛ ni dalili n'i ka ko dɔ b'i yɛrɛ la ka kɛ i bɛna kɔrɔbɔ don dɔ la siga t'o la i bɛ kuma waati dɔ i bɛ kuma ni hakika ye suko ɲininkani kɛli suko la Parce que suko waati dɔ ni mɔgɔ dɔ nana fɔ i ɲɛna i bɛ nafa caman sɔrɔ la mɔgɔ bɛ hikima caman sɔrɔ la i yɛrɛ bɛ ni ye la mɔgɔ bɛ na ni ye ka n'a fɔ i ɲɛna b'a fɔ ne sukola na waati dɔ kalata kalata o le kosɔn dɔw ale bɛ sɛbɛn dɔw labɛn caman k'u ka sɛbɛn labɛn n'o de ye mɔgɔ ka hikima min sɔrɔ a b'o fara ale yɛrɛ ta kan o le kosɔn lon dɔ ciba tun b'a kɛ ka caya aleyi salatu wa salam ni fayiri seli banna waati dɔ nafa bɛ la ka la bukari kɔnɔ a bɛ ɲininkali kɛ misiri kɔnɔ ko jɔnni yala jɔn de ka suko dɔ ye eh, waati nin kɔnɔ mhm. a bɛna taa hadisa nin sɔrɔ bukari la ale ni muslim kɔnɔ ciba yɛrɛ tun bɛ ɲɛsin maa ma fayiri seli kɔfɛ a tun b'o kɛla waati dɔw la mhm. o b'a jira ko basi t'a la ni maa min fana k'o kɛ mais a b'o kɛla le mun kosɔn a bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a fɔ n sukola na an bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ o bɛ ciba yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye aleyi salam a tun b'o kɛla n'i sera hadisa hadisa bɛ Samura bun Jundub ale bɛ hadisa lakali la ka bɔ ciba ma aleyi salatu wa salam tun bɛ ɲɛsin mɔgɔw ma ka ɲininkali kɛ ko jɔn ka suko dɔ ye su fɛ mais waati dɔ la o b'a yira la ko dɔnnikɛlaw ka dalili dɔ ta nin kɔnɔ k'a bɛ bɛn mɔgɔ bɛ se ka suko kɔrɔfɔ yɔrɔ nin na ka bɛn dalili nin kosɔn o waati fana kotuguni waati min fana ka ɲi ni waati fana ye kotuguni o ye waati ye sɔgɔmada waati ye o fana o ka ɲi kosɛbɛ sugo kɔrɔfɔ la n'o ka baara bɛ sugo kɔrɔfɔ an kɔni an seko de kɛra sinon sugo kɔrɔfɔlaw bɛ dugu nin kɔnɔ yan an yɛrɛ ka lɔnniya tɛ se k'a madon la o dugu bɛ yen mais kɔni kuma n'a fɔ cogoya la an bɛ kuma fɔ an bɛ min bɛ kɛnɛ kan an b'o de fɔ la sinon mɔgɔw bɛ yen ni place nin ka bon fana lɔnniya fana b'o la ka tɛmɛ ne yɛrɛ ta kan sisan o kuma kɔnɔ sisan n'an nana hadisa mafilɛ ka taa yɛrɛ sugo kɔrɔfɔ waati ɲɛnama o b'o waati nin de ye fayiri seli kɔfɛ ciba kun wele ka ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka sugo fana kɔrɔfɔ mɔgɔw ɲɛna o le kosɔn dɔw sukola u nana fɔ ciba ciba tun bɛ Ibn Abbas ko waati la ale tun bɛ nisɔndiya f'a yɛrɛ kun b'a ɲini ala fɛ ala i bɛ to ka sugo ɲɛnama jira ne fana bɛ fɛ ka taa se ciba kɛrɛfɛ ciba bɛ n ka sugo kɔrɔfɔ parce que kuma na ala taa ale t'o jira a b'a ɲini ale bɛ to nata waati bɛɛ mun kosɔn mɔgɔw bɛ dɔw bɛ sugo min fɔla ni ciba b'a kɔrɔfɔ ale fana bɛ sugo dɔ ye mɔgɔ bɛ se k'a kɔrɔ ɲini o to la de la Ibn Abbas yɛrɛ nana sugo ye o y'a sɔrɔ Ibn Abbas a b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko a y'a sɔrɔ ale tun bɛ lala misiri kɔnɔ a y'a sɔrɔ waati a bɛ lala misiri kɔnɔ ale bɛ kanberen de ale tun bɛ kanberen a ma furu kɛ bɛ lala misiri kɔnɔ o kosɔn ka cɛgana ka sabatiyɔrɔ fanba ye ka ka kɛ misiri kisa nin kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ma furu kɛ ban ko n'a tora misiri kɔnɔ ka ni ɲɛnafin donn'a la ka ca a bɛna tout faire kɛ sisan k'a yɛrɛ bɔ cɛganaya la a ka jija ka misiri yɔrɔ ɲini ma fa misiri kɔnɔ parce que ale ko k'ale tun ma furu kɛ ban n'ale tun bɛ lala misiri la furu nana kɛ sisan a ka bon ɲin'a yɛrɛ ye a b'a fɔ cɛgana bɛ yen ko ka ma misiri la o fana ni ka fisa bɛrɛbɛrɛ kɛ donc an bɛ o message di la cɛgana bɛɛ lajɛlen ma voilà a ye jija ala wele caman kɛ ka duwa caman kɛ caman bɛ se ka kalan nafila caman bɛ fana ni ka seri ye continuer a tora la lon dɔ ra a ka sugo dɔ kɛ a ka sugo nin kɛ a k'a yɛrɛ ye a ka tasuma le ka tasuma sugo a bɛ mɔgɔ lasiran a kɛla komi o k'a ta ka taa jahanama yira a la a ka jahanama siranna a ka mɛlɛkɛ gbɛrɛ ye mɛlɛkɛ ko a ma ko mun kosɔn e bɛ siranna ale siran kojugu a wulila a nana kuma fɔ ciba muso n'o don ye hafsa ye a k'a fɔ hafsa ɲɛna hafsa fana ka kisa nin lakari ciba ye i bɛ kisa nin sɔrɔ bukari kɔnɔ ale ni muslim kɔnɔ a ka kisa nin fɔ ciba ɲɛna ciba muso hafsa ɲɛna hafsa fana ka kisa nin lakari a ko ibn abbas k'a ka a sugo dɔ ye a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan ciba nisɔndiya ciba ko ko ko sugo nin sugo ɲɛnama de mais ko n'a tun bɛ nafila seli kɛla ka caya ko fana tun ka ɲi hɔn k'a kɛra ko ni sugo n'a tun bɛ nafila seli kɛla ka caya ko tun ka ɲi ko a tun kɛla ko n'a tun bɛ su seli kɛ nafila seli kɛla su fɛ a nana lɔ ciba ko ko ko kanbere ɲɛnama de kun o k'a tun bɛ nafila seli kɛla k'a n'a tun b'a continuer a ka kɔnɔ ka waati kɛ a t'a kɛla continuer olu kosɔn ibn abbas k'ale ka nafa min sɔrɔ o yɔrɔ na fo ka taa sa a ma nafila seli to yen a tun b'a kɛla waati bɛɛ a tun b'a kɛla waati bɛɛ o b'a yira ko an ni faamu kɔnɔ olu ko yen ciba tun bɛ olu kosɔn sufɛ kɔrɔfɔ an ka kuma bɛ na sama kayida dɔw bɛ yen n'olu dafala basi t'a la mais mɔgɔ tɛna an ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ta k'a di sugo ma parce que an ka Kitigi an bɛ bolila kan mais k'a fɔ ko n ka ko bɛɛ den sugo la o fana o ye gɛlɛya dɔɔnin parce que adamaden dɔ ni sugo la ko misɛn susa k'i bɛna bɛ ɲɛ ɲɔgɔn a bɛ gɛlɛya mais n'a kɛra koba dɔw ye basi t'olu la an bɛ se ka dɔw da bɛ se ka kan nka misɛnman dɔw bɛ yen an bɛ yafa bɛ duwa kɛ ala taala ye alhamdulila lamɛnnikɛla o tun ye an ka ɲininkali na eh, ɲininkali loorunan bɛ eh, min ye sisan ni eh, naama est ce que a bɛ se ka bɛn ko adamaden ye alahu subhanahu wa taala ye ala wele ko alahu taala ye sibo ɲɛnama yira i la wa alhamdulilah an b'an ka tabiw fo la o ye kuma ɲɛnamaba ye parce que adamaden an bɛ dugawu kɛla an ka diɲɛnatigɛ la hɛrɛ ko la ala furu ɲɛnama latigɛ ye ala den barakama latigɛ yala mɔgɔ bɛ se ka dugawu fana kɛ sugo ala bɛ sugo ɲɛnama la i kan parce que sugo ɲɛnama n'an k'o fɔ ko dɔ bɛ na na ala b'o jira a ka jɔn ɲɛnamaw la sugo la ko nataw olu kosɔn yala sugo lɔnni a bɛ don lɔnni dogolen la ilmul ghaib an ka kuma bɛ na sa ma ko dɔ bɛ kɛ ko nata la i ka hɛrɛ b'a la i ka tɔɔrɔ b'a la ala b'a latigɛ sugo la waati dɔw la i n'a fɔ misira masakɛ ka nin ye cogo min na n'a tun tora o cogo la a tun bɛ kɛ baara ye mais a ka sugo min a k'a fɔ o fana k'a traiter a kama k'a traiter cogo min na ten u bɛɛ ka nafa sɔrɔ la o kosɔn sugo dɔ bɛ na ten n'i k'a faamu tɔɔrɔ min kama ka kɛ i la ala b'i latanga ala b'a hɛrɛma fan di i ma olu kosɔn dɔnnikɛlaw fɛ a bɛ bɛn basi t'a la i bɛ se ka dugawu kɛ ala sugo ɲɛnama yira n na ala sugo ɲɛnama yira n na n bɛna don ko kura la ala i bɛ sugo ɲɛnama la n kan n ma lɔn n bɛ ko min kɛla nin bɛ a bɛ taa i bɛ sugo dɔ ɲinin ala taala fɛ olu kosɔn i b'a ye an bɛna kuma an bamuso ayisa hadisa dɔ bɛ la karila ni sera hadisa nin kɔnɔ amali al yawm wal layl an bamuso ayisa kun kɛra a kun b'a ɲinin ala taala fɛ a b'a fɔ dugawu kɔnɔ allahumma inni as'aluka ruya salihatan ala n b'a ɲini i fɛ i ka sugo ɲɛnama yira n na sadiqatan ghayra kadhibatin nafi'atan ghayra darin aa n bɛ to ka nin dugawu kɛ ko ala sugo ɲɛnama la n kan n' ye sugo tiɲɛ de n'i ma kɛ nkalon sugo ye n'i bɛ to k'o dugawu kɛ basi t'a la aa an k'o kisa de fɔ ibn abbas kɔnɔ ale fana tun b'a nata la a tun bɛ dugawu kɛ fo ala nana sugo jira ale la nka basi t'a la i bɛ se k' ala ala taala dari ni an ka an bamuso ayisa k'a kɛ sa ma filɛ basi t'a la i bɛ se k' olu kɛ K'a yira ko sugo ɲɛnama a bɛ adamaden nisɔndiya dɔw bɛ furu yira dɔw bɛ garijɛgɛ yira dɔw bɛ den yira dɔw bɛ sugo nasɔn ka ca dɔw fana bɛ fitina yira i kama k'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na o de kosɔn an bamuso an bɛ nin fɔ ko kisa datu an bamuso ayisa ala ka la jara bɛ waati min kɔnɔ ni nkalon la madina dɔ la a b'a fɔ ma ko hadisa nkalon fan warala kosɛbɛ fo ayisa banala a ka bana waatinin kɛ bana nin kɔnɔ mais ko ale kun b'a ɲini ala taala fɛ ala b'a jira ciba la ala bɛ tiɲɛ jira ciba la sugo la hmm? parce que ale m'a lɔn a bɛna taa jɔn de fɛ nin bɛna a fɔ ciba ɲɛna k'a ma kɛ ten parce que ale k'a jira ciba la k'a ma kɛ hmm. mais a kɛla kɔni siga dɔɔni bɛ ciba dusukun na hmm. mais ale kun b'a ɲini ala taala fɛ k'ala bɛ sugo ɲɛnama la ciba kan dɔnnikɛlaw ka dalilu dɔ ta nin na ni ko dɔ kɛla i bɛ se ka dugawu kɛ an ba i n'a fɔ an bamuso ayisa kun b'a kɛra cogo min dugawu ɲɛnama ɲini na ko min fana k'a sɔrɔ kɔtuna ka ɲini ala taala fɛ k'ala bɛ suko ɲɛnama la ciba ɲɛ kan n'o kɛra i bɛn'o kisa nin sɔrɔ siyari alamu anubala juzu fila eh, sɔfa kɛmɛ ale ni bi seegin o ni duuru i bɛna taa ni kisa nin sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ k'an bɛ an sema bala m'o kɛra min yɛrɛ bi eh, wala himama ka bɛn an ka waati ka fanfɛyɔrɔ ma eh, an bɛna na se an ka ɲininkali laban ma sisan o min ye imam est-ce a bɛ se ka bɛn an bɛ se ka kiti jumɛn de sɔrɔ sisan ni ka bɛn sibo ma ani istikara Est-ce que olu fila olu u bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔla yɔrɔ dɔ la ou bien ni o séparé nen bɛ yen adamaden ka adamadenya la. Naamu alihamidulila an b'an ka tabibu fo n'o y'an ka dɔgɔtɔrɔ ye alihamidulila yɔrɔ ninnu a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman fili dɔɔni sikara kɔrɔ ye mun ye olu kosɔn an bɛ kumana thème min kan n k'an bɛ don na côté bɛɛ la an ka karamɔgɔcɛ n'o de ye Sulemani ko ale bɛ dugawu dilan ale in sigara la a nana yɛrɛ ye sigara kɔnɔ alihamdulila o dugawu nin kɛlen n'a fɔ an tɛna fan bɛ dugawu nin fɔ parce que déjà ale b'a kalan ye o dugawu ɲɛnama n'i bɛna kɛ ko ko la ciba tun b'o kalan o la in n'a fɔ fatiya bɛ cogo min na olu kosɔn n'i bɛna ko ko kɛ i bɛ sigara kɛ ni ko nana fini i bɛna don baara fɛ i bɛna furu kɛ i bɛna ko ko kɛ bɛ sigara kɛ fatiya tun ka gɛlɛn sahabaw ma cogo min na kazalika sigara fana tun bɛ ten i bɛna don ko o nana baara dɔ f ɲini e ma baara ni la e bɛ isigara de kɛ fɔlɔ bon i bɛna bɔ muso min kɔ fana i bɛ sigara kɛ i bɛ sigara k'i ya ko bɛɛ la parce que hɛrɛma fan ala b'o d'i ma tɔɔrɔma fan ala b'i kisi ka bɔ ma n'i ka hɛrɛ t'a la ala b'a bɔ yen i ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min ala b'o d'i ma hɛrɛ yɛrɛ fana b'a la ala b'a lateriya ka barika don a la ani mɔgɔw nana ko b'a tiɲɛ a tɛ se isigara kɔrɔ bɛɛ bɛ nin ye n bɛna don ko min na n ka hɛrɛ b'a la ala b'a ko sabati k'a lateriya ni n ka hɛrɛ t'a la ala b'a bɔ yen pewu n ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ala bɛ na n'o ko sabati mais an nana ni yan ka waati nin kɔnɔ o ka suko ni sigara dɛ ɲɔgɔn na sisan n bɛ karamɔgɔ dɔw ye la n'o k'a fɔ ko n'i ka sigara kan k'i bɛ la i côté nin kan k'i b'a kɛ i b'a kɛ tan ko bɛn k'i b'a ɲini ko i bɛna n'i ka fɛn gbɛman dɔ ye n'i ka sisɛgbɛ ye i bɛ n'i ka sisɛfin ye o bɛ tamasiyɛn dɔw dɛ ni suko ye o le ma sabati ka suko ni sigara dɛ ɲɔgɔn na dɔnnikɛlaw fɛ a ma sabati fɛn kelen tɛ i bɛ n'i ka kabanɔgɔ gbɛ ye i bɛ n'i ka kabanɔgɔ fin o jira ko nin bɛ parce que n'o ka kɛ ka nin dugawu ka kɛ isigara min fɔra nin ciba ka suna isigara o de alayhi salatu wasalamu olu bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan ko tun ko n'i lala ka ban k'i b'a ɲini ko n bɛ wuru finman dɔ ye n'a y'a sɔrɔ ni n ka hɛrɛ t'a la ni n ka hɛrɛ b'a la n ka hɛrɛ b'a la n bɛ saga ye bon olu ko ninnu ko ni sigara dɛ ɲɔgɔn na mm-hmm. o de ma sabati mm-hmm. an bɛ nin fɔ kuma kɔnɔ o le b'o ye sigara ni eh, suko tɛ dɛnna ɲɔgɔn na fɛn kelen tɛ e kɔni bɛ dugawu kɛla i bɛ dugawu ɲini ala tara fɛ mm-hmm. ala bɛ fɛn ɲinama yiri la suko la an n'a fɔ k'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na mais i ban ko i ka sigara la ko nka isigara nin kɛ ka nin dugawu eh, ni suko dɛ ɲɔgɔn na dɔnnikɛlaw ma sɔrɔ yɔrɔ min na o le b'o ye n'a fɔ fitina b'an ka waati nin kɔnɔ u bɛ sigara ni fɛn dɔ dɛ ɲɔgɔn na n b'o ye suko kɔnɔ fo de bɛ kɛ n'o ma kɛ o kɔrɔ sikara ma ɲɛ ou bien ka sikara yɛrɛ to yen ka sikara wɛrɛ fabriquer ni suko ye sariya ma sɔn ma bi an bɛn sema bala mu kɛra min yɛrɛ bi sallallahu alaihi wasallam a ka di an ɲɛ an bɛ an ka ɲininkali tɔ nin dafa donc lɛri kɔni sera mais est-ce que imam kɔmi ɲininkali wɔɔrɔ wolonwula de tun labɛnna an bolo a laban de bɛna kɛ min ye sisan ni imam mun de bɛ mɔgɔ lɔ k'a fɔ ko ka kibaru kibaru min tɛmɛna voilà ani kibaru min fana ni kibaru tɛmɛn ani kibaru i ka kibaru min kɛ sisan sisan ani kibaru nata n'a adamaden k'o ko fasɔn wolu ye voilà sibo la i ka kan k'u minɛ di ko tɛmɛn ani ko min bɛ kɛla sisan ani ko min yɛrɛ ma kɛ ban i sibo la nin bɛɛ lajɛlen na an bɛ difiransi jumɛn de sɔrɔ o saba ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulila an b'an ka dɔgɔtɔrɔ fo la suko dɔnnikɛlaw kumana kan waati dɔ la suko a bɛ waati tɛmɛnnenw jira suko waati dɔ la kotuni an bɛ waati min kɔnɔ a b'o jira ko min bɛna kɛ fana n'a ma kɛ ban a b'o fana jira kotuni a bɛ waati saba jira o de bɛ nin ye bɛ se ka suko dɔ bɛ se ka kɛ ko tɛmɛnnenw le kɔrɔ t'olu la suko dɔ bɛ se ka kɛ an b'o waati kɔnɔ suko dɔ bɛ se ka kɛ waati bɛ na i n'a fɔ masalan dɔ suko la ka bangebaa fatula a bɛ suko la ka parce que o tun bɛ to ka seli ɲɔgɔn fɛ a bara la k'a ye suko la o bɛ selila ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛna ka ban ko kɔrɔkɔrɔ dɔw bɛ n'u kɛla ka ban waati dɔw bɛ répété waati dɔ la suko b'u jira waati dɔ la ko natɔ fana kotuni suko b'o jira an bɛ waati min fana kɔnɔ suko fana b'o jira mais suko fanba a bɛ mustakbal le jira la ko min bɛna na olu ka ca kɔnɔ ka tɛmɛ ko tɛmɛnnenw kɔnɔ an bɛ waati min fana kɔnɔ olu kosɔn dɔnnikɛlaw nana sigi ɲɔgɔn kan cogo la olu kosɔn kisa dɔ bɛ lakali la ciba alayhi salatu wasalam ko nana verre dɔ d'a ma verre nin falen bɛ ji la nɔnɔ la a ka a ka mini a banni kɔ minni na k'a min a ka min unhun fo nɔnɔ nin jigila a fari bɛɛ lajɛlen la c'est-à-dire a ka minni kɛ fo a fari bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la unhun kɔfɛ sisan unhun a ka tɔ ta ka di Seydina Umaru ma na Umaru k'a tɔ min na ciba ɲininkana a kɔrɔ la ko de ko a kɔrɔ ye mun de ye o de bɛ dɔnni ye ciba ala bɛna dɔnni di ciba ma dɔnni fana bɛna di seyidina Umaru ma olu kosɔn Umaru a ka kitabu dɔ b'a kan Umaru ni kurana ayaw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma cogo min na o ka ca n'an ka maaw fɔ bi bɛna yiri k'ale kan na a bɛ kuma dɔ fɔ waati dɔ ni kurana aya bɛ bɛn ɲɔgɔn ma man kana aduwan lillahi wa malaikatihi fo ka taa se Umaru de kɔnɔ k'a fɔ an taa i sera ciba fɛ aya nin bɛ jigin hijabu fana kotuni nafsu shay u n'a ɲɔgɔnna olu kosɔn Umaru lɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni nabi ɲuman dɔ tun bɛ na olu tun nana kɛ yɔrɔ ka bon kosɛbɛ ciba ka kɔrɔ fɔ ala ka lɔn di ne ciba ma mais lɔnni fana ko tuguni ala bɛna lɔnni fana di Seyidina Umaru fana ma ko tuguni o b'a yira ko suko fanba a bɛ waati nataw yira la ka bɛn waati cogoya kosɔn an bɛna kuma tigɛ yɔrɔ nin na yan n'ala taala sɔnna inchallah kisa ni tɔw bɛ kɔfɛ ko waati banna ka ban kisa damadama b ba min kɔnɔ ka yɔrɔ ka waati da kan Voilà an balima lamɛnnikɛla donc an bɛ baara le ma nin min bɛ continuer la waati bɛɛ lajɛlen na an sera ka nin baara nin dayɛlɛ sun sibo bɛ kuma la ko tɛmɛnin ani ko natɔ wala ni ko min bɛ yen sisan alihamdulila imam sera ka détail daminɛ o ko kan mais ni ala sɔnna semaine wɛrɛ inchallah taala an bɛna essayer ka nin fana ni question kelen ni lakɔse ko tuguni an bɛna daminɛ o ma semaine wɛrɛ ni masaba subahana taala ka diɲɛ an bɛ ayi fo ka barika i ka tulomalɔ koɲuman na nin tun ye ayi ka émission Fiqhul Islam an tun ye thème min ko kan Eh, o de bɛ eh, sibo ye ka kibaru wala ka fɛn ye sunɔgɔ rɔ tuma dɔ hakilima ko tɛ fɛn minnu ye voilà donc olu détail silamɛya kɔnɔ olu bɛ silamɛya bɛ jumɛn fɔ la o ko kan alhamdulilayi o détail olu tun bɛ an bolo ni masaba subahana taala ka di donc an sera ka thème eh, wolonfila jate an sera ka sida wolonfila naani na an sera ka kiti wolonfila jate ka o ɲininkali ɲɛsin ka taa imam ma sibo ka fanfɛyɔrɔ la fana ni ka bɛɛ lajɛlen jaabi ni ala sɔnna wolonfila na O de ta ye tɔli bɛ na di sɛ wɛrɛ ni masaba ka di tuma don an fana bɛna se ka tf da yɛrɛ sɛ wɛrɛ kot u kɛ balima minnu ni kɔnɔdɔ filila ka bɛ si bɔ yɔrɔ min a bɛ se ka olu fana ni de ta ye sɔrɔ ni masaba ka di an bɛ fɔ ka bɛ ka barika ka to ko bɛjɛ sa ko ne o tun bɛ miro la sireme ya ko ale bolo tun bɛ tɛkinki la an ka nin vte san o tun bɛ i ma mɔ s tarawele hafizsa o lah abu diri sa ale tun bɛ an ka kɛ ninnu jaabi a y'an bɛ sɛ wɛrɛ yan n'u tan an bɛ de bɛ aw s ka sangali kɔnɔ wa sara mali tun hamatu da kɛ to